It is a painful something that Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị abụgo onye e lezọrọ elezọ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Akwa onye Ọba o nweghị onye na-amarọ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị as far as ị nọ na this east yes o nweghị onye na-amarọ but now gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ejidego Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị sị na aka ya adịrọ ọcha since almost two months now all the fans niile all people niile Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nwere ewithdrawgo back ebe Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nọ yes onye withdrawgo back ọ mgbe ife dịrị gị na mma ka ị ga-ama ka ị ga-ama na ị nwere ya sị na ị nwere friends yes ọ mgbe ife na-adịrị gị na mma ka ị ka ị ga-ama na o- o- o nwe ndị kwụ gị n'azụ yes o nwe ndị kwụ gị n'azụ check go online check update gbasara Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị no no more updates again no more updates but Akwa Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị megide wee bata now abịa fụrụ na ya fụ na o nwere thousands of friends oge unknown friends someone like Eke Hit nkata ọgwụ iyi ka iyi chekizie ya onwezi friends onwezi no more updates uh, about them again but fa gasị bata now ị fụ na that na fa nwere unknown friends friends friends ndị na-amarọ ihe gbasara fa but enemies na ndụ gị yes ọ ife ihe ọbụla na-eme n'ụwa ihe ọbụla na-eme n'ụwa gbaa mbọ kwụba aka gị ọtọ whatever thing ọ sọ gị na-eme gbaa mbọ dị sure na aka gị dị clean chekie someone like someone like eh, mo Mmiri Enwe Iro Mmiri Enwe Iro a kpọrọ Mmiri Enwe Iro for questioning within three days ọ batago yes within those no three days Akwa eh, mo Mmiri Enwe Iro abata safely without no any delay same thing ka e mere um, ebe Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nọ a kpọọ Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị for questioning from questioning ejide sị na ọ ga-anọ prison for 20 good years till today Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị abatabe Eke Hit abatabe Onye Eze Jizọs abatabe three of them bụ ndị a kpọ for questioning a kpọọ fa for questioning and after that ab- abịakwa for supervision na area be fa e wee chọpụta that na ihe fa na-ekwu abụrọ ka o si dịrị that na fa na-agwọ oke ite na-agwọ many things ọ ya mere gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji wee jide Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị till today with Onye Eze Jizọs with nkata ọgwụ iyi ka iyi ime ife mere eme n'ụwa gbaa mbọ kwụba aka gị ọtọ sure na aka gị dị clean dị sure na aka gị dị clean no matter who you are eh, ị karịrọ gọọmenti because ama m ọfụma ọfụma na ọ bụrụ na ka enyewe bribe na this thing na ị fụ na Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị aka ga-enye bribe since aka aka gị bail ya out ọ bụrụ na ka enyewe bribe but gọvanọ Charles Chukwuma Soludo kwechiri o kwechiri ekwechi sị na ọ chọrọ bribe no matter amount ọ sọ gị weta that you must surely remain there that you must surely remain there ihe ife na-ekwu ife ọma eme n'ụwa gbaa mbọ kwụba aka gị ọtọ because one day one day shall be one day oge esejuru aka a ga-enwezi ebe a ga-ejide gị ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu gbaa mbọ kwụba aka gị ọtọ thanks for watching